igbo bụ igbo ekele m unu abịakwanụ m ọzọ iwedogoro uche nke m ọ ka bụkwa mụwa ADS Opinion TV anyị ka nọkwa n'isiokwu gbasatara alụsị ego global na nwanne nwoke Mathias Ezeaku ịnụ na ya wụ nwa amadi alụsị ego global yiri ndụ Mathias egwu n'ihi mba ọ na-abara akwa ọkụkọ tiwere akị Mathias na onwe ya kwa ehigharịa sị agbaala ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe ma ọ bụ ya enyere ndị ọkaikpe ya akwụkwọ ka ha nyere ya wụ nwa amadi maka egwu o yi na ndụ ya mana ka ọ dị ugbu a ya wụ nwa amadi apụtaghakwala kwuo sị na na afọ adịghị atụ egwu o ji wee pụta ụzọ afọ ọ naghị atụ egwu ya wee buru ụzọ na ọ wụghị mmanya ka ya ṅụrụ kwuo ihe ya kwuru ọ bụghị mma ma ọ bụ egbe ka ya ga-eji alụsị Mathias Eze ọgụ na ọ bụ mmụọ ya na-ejere ozi ị mara ekwubule m si 2023 i nwekwere data ma i nweghị data tiwe data update ndụ akwa ọkụkọ tiwere akị sị ya wụ new update new update ilo ihe m ji wee na-achị ọchị m na-ekwu m na-achị wụ na igbo na-egbu onwe ha sị ọ mmadụ na-egbu ha igbo na-eme onwe ha sị ọ mmadụ na-eme ha igbo na-erekwana onwe ha sị ọ bụ na mmadụ na-eme ha iberibe karịrị iberibe iberibe ọ karịrị iberibe igbo bụ hakwa ndị iro nke onwe ha
ọranaeze ndị igbo ọ mụ bụ alụsị ego global na-ekwu onye abalịtụ na-egbu ọbara ọra igwe jikwe n'ike akwazie n'ike anụ na-eme ile na-ejurọkwa ụkpa anụ na-eme ile adịghị eju ụkpa o nwere ihe m na-akọwala unu onye nwere ntị ọ nụlụ okwu m na-ekwu ntị e ji anụ ife dị n'ime anụ na-eme ile adịghị ejukwa ụkpa ee mba a na-abala agụ bụ n'azụ ya anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri ee ọ bụrụ gbakata gbakata ka na-eche ike na mgba na onye nwudelu ọ mụ bụ global na-ekwu ee o nwere ife m na-akọwala unu ụmụ igbo onye na-agba nwanne ya mgba nya wepụ aka na mgba nwoke na-agba nwanne mgba nya wepụ aka na mgba nwaanyị na-agba nwanne mgba nya wepụ aka na mgba ah i wonder ana m ele anya ife na-trend online na-watch na-agụ comment onolibe nole enyi kpakụ m n'ọnụ akwa ọbịbịa bụ gịnị unu mala na a na-akpa onolibe nole enyi kpakụ m n'ọnụ akwa ọbịbịa o nwere o mere m ji wee bịa online m ma-akọwara ibe rinne but I just want to brief you guys ka unu malụ that na anụ na-eme ile a na-ejiri ụkpa ee mba a na-abala agụ bụ n'azụ ya ka a na-aba ee I have make my own comment agwago m ụwa ibe m chọ ịgwa ba onye chọ ịmalụ ibe ọ malụ ibe nwoke nwaanyị chọrọ ịtake correction nya take correction use your thinking faculty ee eh? nke bụ ya na-emepụta ụtụtụ ọbụla ibe i ji wee bata online bụ ka i wee gba nwanne gị mgba ị pụta echi ọbụla ibe i ji bata online bụ ka i wee gba nwanne gị mgba nwanne m mee ncheghalụ mee ncheghalụ ọ bụrụ na i merọ ncheghalụ ee ọ bụrụ na i merọ ncheghalụ ibe ị bụlụ i nweli onye Umueri ka m bụ Umueri bụ Iguedo abụ m onye Umueri bụrụ onye Aguleri ikwu nne m dị na Aguleri dị n'Igbakwu ee anyị na-atụrụ egwu ala aga anyị na-atụrụ egwu ala aga don't try, don't try to threat me Uh, be you whoever you, you think you are. I don't fear. Egwu adọrọ m n'anya maka na egwu atụrụ wee buru ụzọ. Maka ị mara amalụ na ụkwụ jie nwa agụ nwa mgbada abịa ụgwọ. Eh? Anything ị thinkịlị na ị bụ or anyone ị thinkịlị na ị bụ you have power, you have money, you have uh, contact. I don't care. I don't care. nwa mụ bụ Global na-ekwukwa ana m abụ rubbish a na comment online na-abụ nonsense na post ndị na-ekwu ibe sọlụ wa onye ekwukwa ibe sọlị ya onye ekwu ibe sọlị ya maka na ibe ọbụla ga-emenụ e dego ya n'akwụkwọ ibe ọbụla ga-emenụ e dego ya n'akwụkwọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bụ m bịa na be m if you want to see me come to my house anọ m na-eche gị duru your DSS duru your police duru your army duru ihe ọbụla ị chọrọ idu bịa bịa ihe m gwara gị bụ eziokwu ị chọọ ịnụ eziokwu ahụ ị nụ ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ya i penye isi gị n'ime ọfịa achọrọ m ịma onye nwere ụzọ ọkụ ya na-abịọ ee ọgwụ ka m na-agwọ ọgwụ ka m na-agwọkwa I made it clear to you guys. Yeah? adị m atụ egwu ala aga eme nte eme ime ogbulu ọbọ eji m nwoke ọbọ eji m nwaanyị ọbọ ọ mụ gwara gị eji m ọvọ n'aka nli jide n'aka ekpe ị sị na ọ ntụ you do your worst ị sị na ọ ntụ do your worst o nwere ive m na-agwa unu mana ọ bụrụ onye ọbụla ya na-anụ okwu m maka na okwu m na-abịa n'inu n'inu a tụọlụ nwoke inu kọwalịa ma na ego e ji nụ nne ya nalụ n'iyi sọbe ka ka na-eme atụtụọlụ inu akọwalịa nke bụ obeke fil na-ebure wọch go gị wee asị ka i butaba mmụ mụ bụ global ahịa I did nothing to you and it be you whoever you are that wanted to fight me you are fighting the gods you are fighting the gods unu ya wọta okwu nwa ọ ga na-arịrị anya anụ na-eme ile adịghị eji ụkpa mba a na-abala agụ bụ n'azụ ya ada abala agụ mba n'iru ya ọ ga-esi vidiyo agụ adọsa gị ọ mụ mụ bụ agụ egwu meleze one na Aguleri egwu meleze one na Ụmụeri egwu meleze one na Oyi na Ọmambala ọ mụa Alụsị Ego Global otu okpo e na-etiri isi akwụ ọtara na atara na ọ bụrụ mgbawa otu okpo e na-etiri ọkpa niile n'ugwu ajịlịja Ee? gbuo nwa ogbenye gbuo nwa ogbenye nwa ogbenye mere gị gịnị ọ nwere ofu mgba nwa ị na-agba ndị mmadụ ọ mgba nwa ị na-agba ndị mmadụ attack nwa ị na-enye ndị mmadụ you are attacking the whole world you are attacking people ị na-attack ndị chọọchị ị na-attack ndị omenanị ovu attack ka m nyere gị one single iko iko iko ị pịa ntị n'ana ofu ee eh, okerolu ịbụa ọ sọsọ mmụ bụ Global ya ekwunwu ya o nwerọ ọzọ ya ekwunwu ya ndị kwụ gị n'azụ ndị na-support gị ndị si gị ngị mee obi oloko ma obi obi olo na mụ atụrọkwalụ nwoke egwu na mụ atụrọlụ nwaanyị egwu mụ bụ Alụsị Ego Global atụrọlụ onye ọbụla egwu ee ọ bụ ive m chọ ka m gwa unu the whole world ka unu nụlụ taa anyị nwa ma na ma na mụ enwerọ egbe m ji agba mmadụ enwerọ m egbe m ji egbu mmadụ enwerọ m mma m ji egbu mmadụ ee mana mmụọ m na-eve kalịlị mmụọ m na-eve kalịlị alụsị m na-eve kalịlị Agbanabọ Ezu na Ọmambala Otutunzu Aguleri so m aga iyi enu na iyi ana o so m aga n'obo ịgba akwụ isi mkpume oli mkpụrụ amụ ndị Anam otu ubi Ụmụolum akata isi ebuo na nwaanyị ala na-azụ nwa alụsị so m aga kalịkwalị alụsị so m aga kalịkwalị ike buchila ezi ee ike buchila ezi riri na alụsị m na ya na-abụso kalịlị onye na-agba m mgba na-agba alụsị mgba onye na-agba m mgba na-agba mmụọ mgba onye na-agba m mgba na-agba ibe nna ewe mgba adị m anụsa mmadụ ọgụ adị m anụ ọgụ adị m ekpe ikpe kama na ime ibe na-adịrọ mma ime ibe na-adịrọ mma mbịa nkọchọ n'oge for you to take correction ọ bụrụ ịchọrọ ịtake correction na ịchọ ka i use onye ka i wee shine ya ee iri eweli eweli a ọ mụ bụ global na-ekwu be m adịrọkwa obubu anya Aguleri ka m bi phone number m na-adị attach to my account ị chọ ịkpọ m na phone kpolu dss gị bịa kpolu ndị army gị bịa kpolu ndị niile chọrọ ndụ wee bịa eh, gị bụ onye chọrọ idu dss you are working with Nigerian police you are working with Nigerian army ọ ife na-achọ ka ịkọwara m mụ abụ onye Biafra abụ m onye Igbo amara m maka dss amara m maka ndị army because ọ bụrụ na ị ma na ị nwere contact ndị dss ma ndị army wele jee release eh, Nnamdi Kanu ka ọ pụta Mụ bụ Alụsị Egwu Global na-alụ ọrụ n'isi Nnamdi Kanu dịka m si wee gwa unu agwara m unu sị na from 24 December gara aga wee lue 3 months Nnamdi Kanu ga-apụta ọ mụ bụ Alụsị Egwu ya eme ya ana m alụkwu ọrụ ya mana ọ bụ na ọ pụta unu bịa ka unu pay my royalty unu bịa ka unu respect ya mụ were m honour unu ma na mụ atago ahụhụ na mụ alụgo ọrụ na ana Igbo as a whole ọ ya abalụ nwoke ọ ya abalụ nwaanyị ndị chọrọ ka ibe ọma elebe ibe ọma elebe ndị chọrọ okwu na ụka wa na okwu na ụka ya eme ndị chọrọ problem wa na problem ya eme ee ngị bụ onye na-emepụta ụka ị na-achọ onye ya agbawo gị na problem ya emekwa o ana m atụrọla onye ọbụla egwu ana m asọrọ nwoke anya ana m asọrọ nwaanyị anya izuzu ezuzu iko ya elia iko ya elia iko ya elia mgba gị na onye Iguedo ka m bụ onye Iguedo ka m bụ mụ bụ Alụsị Egwu Global bụ Iguedo ka m si wee bịa ndị Iguedo a na-atụrụ egwu ọgụ Israel ka anyị si wee bịa ọgụ ka eji mara anyị anyị na-anụ ọgụ 24 hours anyị ada anụ ọgụ mana ibulu ọgụ bịa anyị egosi gị ibe anyị ji bụrụ Iguedo ee onye ọbụla sọlụ gị ngị bụrụ be m bụ Aguleri ọ bụ na ị bịa na be m ị mara ibe m na-eme eh? adị m attack onye ọbụla for no reason mana mwọchi a ga-ebu na your way of attacking people is not good i will just advise you adịrọ m afraid of onye ọbụla adịrọ m afraid of police adịrọ m afraid of dss adịrọ m afraid of army because ama m na ibe m na-ekwu bụ eziokwu ka m na-ekwu ikpe mara eziokwu aka azụ dị n'ime ya ikpe mara eziokwu aka azụ dị n'ime ya ịgbazina ụmụnne gị mgba in the name of ka wa like ya gị you are doing yourself ọ mụ gwara gị ya mind you